ụmụ akwụkwọ mgbede ọma nụ. kedu otu unu mere anyị abịakwala ọzọ n'ama mmụgharị anyị na JST chetakwa na anyị kwuru na anyị ga-ebidozi na ihe onye nkụzi kụziburu na tem nke atọ mana tupu anyị ebido anyị chọrọ ileba anya na akwụkwọ ọgụgụ a unu gụrụ enyi mere enyi ya ka ọ ga-abụ na ọ bụrụ na o nwere ihe mere ya nwere ụfọdụ ajụjụ esi ebe a wepụta ka anyị nwee ike ee o doro m anya na ụfọdụ unu bidoro na isi nke isii na tem a ụfọdụ bidokwanụ n'isi nke ise ọ ga-emezi anyị ka anyị si n'isi nke ise jisi ike emechi isi nke ise na isi nke isii isi nke ise ebe a nọ na-akọwa maka Ichie Ụwaezuoke bụ enyi amechi n'isi nke ise a amechi anwụbe amechi agabekwanụ mba ofesi ka ọ ga-amata ihe ụfọdụ ndị ọ chọrọ ịmata na mbido ya e gosiri Ichie Ụwaezuoke dịka ezigbo enyi Amechi mana Amechi amaghị na ọ ya na-egbu ya Ichie Ụwaezuoke lụkwaranụ ụmụ nwaanyị anọ nke anọ ahụ bụ nke ya na ya nọ maka na ya na nwaanyị ọbụla anaghị anọli o nwekwanụ ụmụaka o nweghị nwa o nweghị nwa maka na o nweghị nwaanyị ya na ya na-anọtali nke a ikpeazụ ahụ jụkwaranụ jụwa isi ịla mana o mechara gwa ụmụ odibo ya ka ha buru ya eburu buba ya n'ime ụgbọala kpọlaa ya mgbe ọ nọgide mgbe ọ kpalara ya e gosikwara na anyị ee em, amechi otu Amechi mechara gaa mgbe nwunye ya nyere ya ego ahụ mgbe ahụ ọ nọchọrọ ọ gbakechara ya aga enyi ya nwoke akụziere ya ee eh, ahịa ọ na-azụ mana chetakwa na onye ọbụla a na-akụziri mmadụ ihe ekwesịghị imere onye ahụ anya ụfụ maka na onye ahụ ga-akarịrị ya ọkachasị onye nwere ụbụrụ ịmata ihe ọ ihe mere n'ebe Amechi na Ichie Ụwaezuoke nọ amechi mechazie ka ya ihe dị ka afọ iri abụọ Urunwa nwụrụ amechi mechakwa gaa wepụtakwa ebe ahụ ee ọlụchukwu na-edekọta ihe ya amatazie na diary ahụ na ọ bụ Ichie Ụwaezuoke nyụrụ ahụrụ na-esi mere nwaanyị ya jiri gbuo onwe ya amechi akpọọ nwanne nwunye ya sị ya na ya na-abịa mba ofesi echi ka ọlụchukwu chere ya o mechara gazie n'isi nke isii ya na ọlụchukwu akpachaa ọlụchukwu a na-arịọ ya sị ya wetu obi mana otu iwe ahụ si na-ewe amechi amechi alarute ka ọ lọrutere ya chọrọ ichie uwezuoke gawa ruo nga ahụ gbam ọ na-eme ka ọ bakwuru ya ichie uwezuoke ewere egbe gbagbuo ya maka iwe na-ewede ya maka ọrụ ndị gọọmenti kwesịrị inye ụlọ ọrụ ya were ya nye ụlọ ọrụ amechi ọ madị ihe siga ya gbagbuo amechi ya kpọọ ụmụ odibo ya mmadụ atọ sị ha ha gaa buru ozu amechi tọgbọ n'akụkụ ụzọ n'akụkụ ebe n'akụkụ ụzọ n'akụkụ okporo ụzọ n'akụkụ ụzọ maọbụ akụkụ okporo ụzọ ka ọ dịzie ka ihe mberede mere ya ebe ahụ nke ọ nọzi ụmụ ya na-achọ ya nwabịa na nnedị a na-achọ ya ha achọkata ya ihe niile ahụ mechazie ha ahụ na ndị uwe ojii achọrọ ha bịa ha emechaa soro ndị uwe ojii gawa n'ụlọ ọrụ ha hụzie na nna ha anwụọla ndị uwe ojii gwakwanụ ha na e mere gịnị na o- ọ nwụrụ n'ihe mberede nke okporo ụzọ mana ha ga ka na-achọpụtakwa na ha ka na-aga n'ihu achọpụta otu ihe ahụ siri mee otu a ka ha sizi si ebe ahụ lọta na-ebe akwa nwabịa achọrọ uwezuoke gawa n'ụtụtụ echi ya ịga agwa ya na mpa ya anwụọla na nna ya anwụọla ọ maghịkwanụ na ọ ya mere ihe mmega ọ maghịkwanụ na ọ wụ uwezuoke richara ofe rachaa ihe bụ ihe riri nri ma rachaa ofe ahụ otu a ka o si gbara bịa na-eme ka ọ na-akasi ha obi ma kwekwanụ ha nkwa na ya ga-akwa amechi nwabịa amalie gaa makuo ya maka ọ sị ọ na-aga ịkwa nna ya ihe ndị a niile ihe mere n'ime isi nke asaa isi nke isii isi nke asaa wụkwanụ ebe ha lọtaziri ha niile ma adaọra ma ịfụnanya lọtaziri mana ọlụchukwu alọtalighị ha abịazie kwaa nna ha kwachaa nna ha esemokwu ego esewere ha ọ ya ihe ndị ka nọ na ebe a unu gụtụgoro ihe m ji emetụ ya aka bụ ọ ma bụrụ na o nwere ihe ga-esi na ya apụta ihe ọzọ bụ ejije ọdịnala ejije ọdịnala bụ agụmagụ ọdịnala nke a na-ezipụta site na mmegharị ahụ ọ bụrụ na ihe a jụrụ gị ọ bụ ajụ agụmagụ ọdịnala a na-ezipụta site na mmegharị ahụ nkenụdị ya bụ gịnị ejije mgba ejije mmanwụ ejije ntụaja ejije ụmụaka ejije akwamozu ejije ịgba oriko ejije ịgba ndụ kaba ahụ ka ị mata nke na ụdị ya ee uru dị n'ejije ọdịnala uru dị na ya bụ gịnị ọ na-eme obi ụtọ eji ya anọrị oge ọ na-eme ka ahụ gbasie mmadụ ike ọkachasị nke ejije mgba ahụ ige ntị na ụfọdụ ejije a ma nke mgba ma nke mmanwụ gị ma na ọ wụcha ihe mmegharị ahụ ọ na-emekwa gịnị eji ya akụziri ụmụaka omenala a na-ejikwa ya anọrị oge ihe ndị a niile nọ na note gị kaba ahụ gị gụọ ya gị bụ nwa akwụkwọ nọ na JS2 ọzọ bụ idebe gburugburu anyị ọcha idebe gburugburu anyị ọcha bụ gịnị ime ka ihe niile nọ na gburugburu anyị unyi niile nọ na gburugburu anyị pụchaa haa anyị aka ime ka gburugburu anyị dị ọcha obibi enwe ụfọdụ ngwa eji edebe gburugburu anyị ọcha ụfọdụ ngwa ndị ahụ eji edebe gburugburu anyị ọcha bụ gịnị azịza nkata nke ndị bekee na-akpọ basket eji ekpofu ihe azịza nkata mmiri ee eh, ọba ọba eji ekute mmiri ahụ ekute hmm? ihe ndị a niile wụcha ihe eji edebe gburugburu anyị ọcha shovel ee eh, ogologo azịza eji azacha ihe maọbụ eji eh, eme ekpokọ ihe nke ndị bekee na-akpọ rake ọgụ mma ihe ndị a kaba ahụ ka ị mara otu esi ese ya enwere ike ịsị gị were eserese gosipụta ya enwere ike ịsị gị were eserese gosipụta ụfọdụ ejije ọdịnala ahụ matatụkwu otu esi ese ihe ọ bụrụ otu esi ese mma ọgụ azịza ee eh, nkata na ihe ndị ọzọ matacha otu esi eme gịnị ese ya ihe ndị a niile na ihe niile ọwụla akụzigoro unu bụ ihe anyị tụrụ anya ị ga-ahụ na Tuesday kaba ahụ ga-elegharị ihe onyonyo a ga-ekesakwanụ ya ka ụmụ akwụkwọ ndị ọzọ nọ n'ụlọ akwụkwọ ọzọ soro gị na-eketa oke ga-abịanye aka ebe ị kwesịrị ịbịanye aka ebe ịhụnanya ga-emekwanụ gịnị ga-ekwu okwu ebe ị kwesịrị ikwu okwu ga-emekwa gịnị ọzọ ga-ewelire anyị aka elu nke gosiri na ị na-aghọta ihe anyị mere ihe anyị mere adị gị mma ọzọkwa bụ gịnị ga-eme otu aha esi akpọ ya sị gị subscribe share comment and like ma ọ bụrụ ndị bekee ndewo ụmụ akwụkwọ anyị ga-abịakwa ọzọ n'ama mmụgharị anyị mgbe ọbụla elechara ule nta na week a anyị agaghachikwa na term nke mbụ na-amụgharị ihe ndị nọ nga ndewo aka m bụkwa onye nkụzi gị